ka dabari don ala taala ka labɛn don ka u tunu o kɛra dabaw ka t'u jɔ kɔlɔn yɔrɔ la o kɛra ee Ashtar n kisi n kisi sa Ashtar dimi bɛ ɲini ka n faa dɛ Ashtar Qitmir boli batola don a bɛ ka dɛmɛ ɲini boli fɛ n'o ye Ashtar ye n kisi n kisi dimi bɛ ɲini ka n faa Ashtar n ka boli n ka ala n kisi dimi bɛ ɲini ka n faa

Yusuf a bɛ ka Alahu taala gindo ɲɔgɔnya Falih a bɛ ka jateminɛ kɛ Yusuf a bɛ k'a ɲɛ kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ Falih o bɛ k'a jateminɛ Falih Qitmir a bolo bɛ k'a dimi a bɛ ka boli in wele ko boli k'ale kisi ale ka bolimuso Falih a bɛ ka ɲagamɛ ye nin ye falih ka sogo de ye nin ye aa yusufu bɛ ɲagamɛ kan kabanɔgɔ bɛ ka suma jigi a kan yusufu mana tɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ nugu ye yiri bɛ falen ye bin bɛ falen alahu akubar nin ye sogo de ye yusufu bɛ ɲagamɛ kan kabanɔgɔ bɛ sanfɛ ka suma jigi a kan n'a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la dɔrɔn bin bɛ falen a ɲɛ bɛ kɔfɛla la a bɛ ka falen yiriw bɛ ka falen falen ka to ɛɛ Ashtar belebele ee dimi bɛ ɲini ka n faa ee ala ne bɛna sa dimi bolo dɛ Ashtar ne bolo ne bolo n kisi an ka alamuso Ashtar belebele alamuso n kisi ayiwa Yusuf nana Yusuf ye ala wele a bɛ k'a bolo tereke tereke ayiwa

ne ye min kɛ bɛɛ bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ o n'i yɔrɔ y'i dimi n'i y'a tereke tereke tereke o ka fisa a ma o Malik y'a jija ka yɔrɔ in tereke tereke tereke a ma foyi ɲɛ a ma foyi ɲɛ o ale y'a tereke tereke e ye mun de kɛ Yusuf e mun kɛ dimi bɔra a bolo la a bolo kɛnɛyara e bɛ ka sankolo lajɛ koyi yala e bɛ lolo de bato wa hakili bɛ se k'a faamu lolo min n'a bɛ dogo tilefɛla fɛ o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di o tuma na e e tɛ tile ani kalo fana bato sabula tile ale bɛ dogo su fɛ kalo ale fana bɛ dogo tilefɛla fɛ ne ala ne ka ala de ye nin bɛɛ da fɔlɔ galegale ala don kelen pe don masa kelen pe don jigisɛmɛ masa don e ye denmisɛnnin fitinin ye a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ala min bato o ka fisa ni an ka ala ye dɛ a bɛ n'a fɔ i ka ala a b'i kanu dɛ a t'i jigi waarolen segin abada n'i y'a weele i ka ala ka ɲi dɛ e nin bɛ se ka kɛ ala ye wa dimi bɛ ne kan ne bɛ k'a weele a ma foyi ɲɛ a y'a fili ka bɔ a bolo a ye boli fili ka bɔ a bolo e yusufu ne b'i barika da e yusufu n b'i de fo k'i barika da yusufu a ye boli fili ka bɔ a yɛrɛ bolo e ne ni sama ka bɔ ni ni kun sama ka bɔ ɛ yusufu yafa ne ma dɛ yusufu ne y'i bugɔli min kɛ yusufu yafa n ma ne y'i bugɔli min kɛ yusufu yafa n ma
ɛ yusufu yafa n ma a i ka bugɔli in nafaba de sɔrɔla a la ni bugɔli in kɛra sababu ye i ka se ka alahu taala kelen pe kelen dɔn ne ka sira foyi t'a tɔ la aa nin jamana in fan ne bɛ bɔ yan de ye ne b'a siraw bɛɛ dɔn wa ne de bɛ fara mɔgɔw ka sira jira mɔgɔw la kuma caman ne ye sirajirala de ye nka sen in na e de bɛ ka sira jira n na koyi alahu taala kelen pe de ye kanabaa ye ale de ye sirajirala ye a bɛ mɔgɔ kana mɔgɔ min mana diya a ka jɔnw na mɔgɔ min fana ka d'a ye a b'o to a ka filibanciya la koyi masa in Nin ye falihi kitumiri a bolo kɛnɛyara ayisa dugu jɛra u bɛna u labɛn ka taa falihi a sogora yusufu la yusufu bɛ ɲaamɛ sanfɛ kabanɔgɔ bɛ ka suma jigin a kan n'a tɛmɛna yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ nugu ka falen
ne ko t'a dɔn nin denmisɛnnin ne y'a ye su rɔ a y'a dakuruɲɛ damadɔ fɔ ka kitumiri bolo furakɛ aa a n'a ka ala in ka di dɛ i b'a sɔrɔ waliju dɔ don koyi
ayi jagoya tɛ a kɛ waliju ye mun kɔsɔn a ka se ka kitumiri bolo kɛnɛya
sabula ne y'a fɔ kunun su rɔ a bɛ kɛnɛya n'a yafara a ma kɔni ne ye sogo min y'a la don ne y'a ye n ka sogo la a mana sen da yɔrɔ kan n'a tɛmɛna yɔrɔ kan o yɔrɔ bɛ sin ka falen ka nugu a kɛ yɔrɔ nɛmalen ye ayi sogo tɛ se ka kɛ dalilu ye koyi sabula alahu taala kelen pe e t'o dɔn koyi ala a ka teli a bɛ tɔɲɔlikɛlaw sara nka maa min tɔɲɔna n'a tigi yafara i ma alahu taala fana bɛ yafa i ma koyi ni maa tɔɲɔlen yafara ne ye min dɔn o kɔni o de ye nin ye

ayiwa a y'o fɔ min kosɔn yusuf y'a kun kɔrɔta a bɛ ka alahu taala wele gindo la yusuf bɛ ka ala wele gindo la ala diɲɛ hinɛ labɔlen tigi don lahara hinɛ tigi de don
maliki dugutaala dɔ bɛ yen o ka lahalaya ma ɲi dɛ bana y'a minɛ an ka dugutala dɔ man kɛnɛ de n'a lajɛ ayiwa yusufu ni maa ka gɛlɛya fɔra dɔrɔn a b'a mago jɔ a la nin ka bana juguyara nin ka bana juguyara ee a man kɛnɛ a bɛ waati bɔ nka bana juguyara bi de bana juguyara bi
ee a tɛ cogoya ɲuman kan fiyewu

u ka taama ka surunya ayiwa sɛrɛ la ko ee i bɛ kɛnɛya saya ni balo o bɛ alahu taala kelen pe de bolo ayiwa u ye wotoroni fɛn k'a da o kan ee cɛkɔrɔba man kɛnɛ bana juguyara u y'a siri daba la u bɛ ka a sama u bɛɛ jigi bɔra a kan k'a fɔ a kɔni ayiwa a ka bɔ nin na ka gɛlɛn falih u ka sanjiko gɛlɛya a y'a fɔ yusufu ye yusufu y'a ɲɛ kɔrɔta ka masa in wele mun kosɔn alahu taala ka na ni sanji ye yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim khalil rahman ee n den ne bɛ halaki koyi ne bɛ sa de siga si t'o la ee n bɛna sa hala tɛmɛ
ee ne bɛ to i kɛrɛfɛ i bɛ lafiya sa ɲɛnamaya ni saya o bɛ alahu taala kelen pe de bolo kana i jigi tigɛ ala la
ayiwa u y'a siri wotoro kan k'a siri fali la o bɛ k'a sama yusufu b'a kɛrɛfɛ yusufu kiraw don n'u ye adamaden degunnen ye ayiwa u b'a tigi dɛmɛ maliki ibn zar sɛrɛ ɲɛmɔgɔ mun de kosɔn i bɛ ka to banabaatɔ in kɛrɛfɛ ne y'a fɔ a ye n k'a k'a bila nka a ma sɔn k'a ka bɔ yen ee n tɛ se k'a to yen a kelen ee n b'a ɲini fɛ i ka jɛn n'a ye n ka to a kɛrɛfɛ ee a ka bana ye
I se ka foyi a ka bana i gɛlɛn ko i se ka foyi' ka bana na alahu taala mɔgɔ min b'a balimakɛ dɛmɛ o ka di ala ye kana jɔ ne kan mɔgɔ i balima dɛmɛ o ka di ala ye aw b'a kɔlɔsi dɛ ko k'a kɔlɔsi mun kosɔn a kana boli ko k'a to a ka banabagatɔ k'i mago don a la mɔgɔ min bɛ i balimaw dɛmɛ o ka di alahu taala ye yusufu ayiwa a tora banabagatɔ in kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba ko ale bɛna sa yusufu bɛ k'a digidigi a bɛ ka dugawu k'a ye a bɛ ala wele alahu taala k'a kɛnɛya ayiwa cɛkɔrɔba in kɔni k'a bɛ saya sira de kan falih

maliki bun zar ale t'a dɔn nka yusufu kɔni y'a dɔn ayiwa nin ye falih ye a bɛ ka jateminɛ kɛ yusufu ka ko la falih wa sɛrɛw u bɛ ka taa

a kisira ka bɔ saya bolo koyi saya a bɔra saya bolo i i kɛnɛyara awɔ
n bɛ hɛrɛ la yusuf a kɛnɛyara e de bolo wa jɔn n ko i ye kitimir bolo kɛnɛya awɔ a ye ne bolo kɛnɛya
ala tala de bɛ kɛnɛya kɛ koyi ne ma foyi kɛ fo duwawu ee malik n kuntigi malik n'a lajɛ koyi cɛ in kɛnɛyara koyi cɛ in kɛnɛyara n'a lajɛ i yɛrɛ ka n'a lajɛ n'i ɲɛ ye n'a lajɛ cɛkɔrɔba kɛnɛyara i a wulila koyi mun de kosɔn i ko f'i ka to a kɛrɛfɛ de ne fana sira yɛrɛ dɔ k'i n'a fɔ e ɲɔgɔnna koyi sirayirala o la sɔn hɛrɛba ye mɔgɔ min b'a fɛ a ka mɔgɔw ka se hɛrɛ la

a ye min fɔ ne fana y'o kɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne na o n bɛ hɛrɛ la Allahu akbar bɛɛ bɛ ka n'a lajɛ cɛkɔrɔba kɛnɛyara yɔrɔnin kelen tiɲɛ yɛrɛ la i kɛnɛyara wa ee ne ni ani n ka ɲɛnɛmaya o sababu ye Yusufu ye Yusufu ale tora ne kɛrɛfɛ ka n furakɛ su tɔ N'o tun tɛ sisan b'a sɔrɔ ne farala maa halakilenw kan sisan b'a sɔrɔ n sara,
ɛɛ bɛɛ bɛ se ka to i kɛrɛfɛ k'i furakɛ koyi ne ma foyi kɛ koyi,
nin cɛ in a tun bɛna sa de koyi, nka aa Yusufu e bɛ Ala min bato ne t'o kɔni dɔn,
nka ne b'a dɔn i ka Ala in bɛ se aa i ka duwawu i ka Ala in b'a mɛn dɛ, ne ko ne ko tulo b'i la i bɛ ka i ka Ala in wele k'a ka ne kɛnɛya e ye duwawu min kɛ yan dɛ
o ye ne bɔ lahalaya dɔ la ka da lahalaya wɛrɛ la dɛ i ka Ala in ka ɲi dɛ Alahu akibaru a wulila ka bɔ wotoro kan

ale bɔra ismaila la olu bɛɛ ye seyidina ibrahima denw de ye balimamaw don yusufu kɔni y'a dɔn nka maliki bun zar a t'a dɔn maliki bun zar ale ye seyidina ibrahima mɔden ye yusufu fana ye ibrahima mɔden ye nka seyidina ibrahima den min ye isahaka ye yusufu bɔra o la a den min ye ismaila ye maliki bun zar bɔra o de la wa ismail fana alakira bɛna bɔ o de la sallallahu alaihi wa alihi wasallam aa kabakulula kabakulula koyi san nana allahu akbar san ye nin san ye yusufu b'an cɛla min o baraka de bɛ nin san ye yusufu ye ala wele kabini a fɔra ko sanjiko gɛlɛya bɛ yen na yusufu ye ala wele alahu taala ye duwawu jaabi a ye san fana jigi o yɔrɔ mɔgɔw kan fali a de yusufu n'a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ kan o yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ nɛmanen ye n'a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ kan a bɛ to ka nɛma yiriw bɛ falen binw bɛ falen i n'a fɔ a y'a ye sugo la cogo min na sayidina yusufu u bɛ sira kan ayiwa u bɛ ka taa misira u ma se fɔlɔ yusufu u y'a yɛlɛ ɲaamɛ sanfɛ
ayiwa misira dankun de filɛ koyi tile kelen tilancɛ taama de bɛ yen dɔrɔn an bɛna se ayiwa dankun kɔlɔsilibaaw misira dankun filɛ nin ye a furancɛri wala tile kelen tilancɛ n'an y'o kɛ kɔlɔsilikɛla wa ayiwa ne ma dankun jate minɛ an ka sira tɔ fɛ samu jamana ani kanaani jamana ni hijaz jamana kow tolen bɛ u dama na de ten koyi
dankun t'o la wa karanka yɛrɛ tɛ yen n'o b'a kɔlɔsi a kori nka misira ko ka bon dɛ sabula dankun b'a la sariyaw fana b'a kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen b'o labato i k'a dɔn k'a fɔ fanga fana bɛ yen n'o bɛ hadamaden ka kow ɲɛnabɔ i k'a dɔn misira firawunaw olu de ye dugukolo maabaw dɔ ye koyi dugukolo maabaw dɔ de ye misira faamaw ye n'o ye firawunaw ye ɛɛ n tigi ala n bɛ sɛmɛ ka na i yɛrɛ ma n bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ k'a sɔrɔ sɔɔni ne bɛna don tunga dugukolo kan yusufu bɛ k'a yɛrɛ a bɛ ka ala wele k'a yɛrɛ kalifa masa ma lahalaya o lahalaya yusufu bɛ ala ko fɔ lahalaya o lahalaya yusufu bɛ ala ko fɔ a tɔ ye tile kelen tilancɛ ye u bɛna se misira dankun kɔlɔsilibaaw furancɛri kɔlɔsilibaaw tile kelen tilancɛ dɔrɔn u bɛna se misira ye jamanaba ye dankun de b'a la n'o ye furancɛri ye kɔlɔsilibaaw de b'a la kɛlɛbolo de b'u bolo fanga de bɛ yen n'o bɛ kow ɲɛnabɔ fanga ka ko ka bon o ni jamana tɔw i n'a fɔ a ko cogo min na samu jamana ani kanaani jamana ani hijaz jamana o ni olu tɛ kelen ye u bɛ ka taga fali maliki ayiwa misira donda filɛ yusuf misira donda sera misira donda filɛ nin ye misira donda ye kitmir kitmiri filɛ cɛkɔrɔba ye min kɛnɛyara de misira donda ye sow filɛ nin ye fo kulu sanfɛ kɔlɔsilibaw bɛ yen misira ye jamanaba de ye misira ye jamana min ye a labɛnnen don a ye n tigi ala ni ni n farisogo n b'o kalifa i ma ala jɛɲɔgɔn tɛ n na ni e tɛ nin kabako dukolo ninnu na yosufu a bɛ ka yɛrɛ kalifa ala ma tuguni nin ye kɔlɔsilikɛlaw ye u bɛna don misira dankun kɔnɔ misira frontière u bɛna don kɔlɔsilibaw filɛ nin ye misira ye jamanaba ye u ka kow ɲɛnabɔlen don maa si tɛ don f'u ka bɔ a kalama
a y'aw jɔ aw ye jɔn ye aw aw bɛ ka bɔ min ne ye maliki bun zaari ye ne bɔra babila jamana kan maliki bun zaari ka bɔ babila jamana kan babila jamana o ye iraki jamana ye iraki jamana tɔgɔ kɔrɔ babila a ye tɛmɛ n'aw ka sira ye a y'a tɔgɔ fɔ u ye sɛbɛn lajɛ u y'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ yen k'a ka don u ka tɛmɛ a ye tɛmɛ n'aw ka sira ye maa si tɛ don misira kɔnɔ f'u ka bɔ a kalama kɔlɔsilikɛlaw de bɛ yen dankun kɔlɔsilibaw misira a ko ɲɛnabɔlen don a ni jamana tɔw tɛ kelen ye yosufu
nin kɔlɔsilikɛlaw ninnu bɛ aw dɔn de wa awɔ u b'an dɔn an bɛ na misira ka na jago kɛ yan a bɛ san caman bɔ u b'an dɔn
misira duguba don koyi dugukɔrɔba don kabini fɔlɔ fɔlɔ a ni samu ni kanaana ni hijazi tɛ kelen ye dɛ u bɛ ka fini min don nin fini kabakoma ye dɛ nin fini filɛ u kunna nin ye fini de ye a bɛ sa juguba dɔ de jira nin dugu a fɔ de ma ko saw ka dugu misirakaw b'a kunna kuma fɔ k'a fɔ sa jugu belebele dɔ de bɛ yen o de b'u ka dugu kisi o de b'u ka dugu ka ɲɛtaa sabati ko o sa de b'o kɛ o sa taamasiyɛn o fini de b'u kunna koyi sa belebele a b'olu ɲɛna ko o de b'u ka dugu ka ɲɛtaa sabati o de b'u kisi o tuma na o disa de b'u kun na a bɛ sa de jira a bɛ n'a fɔ sa kunkolo

wala amuna dugu tigi mɔgɔ bɛɛ bɛ ka baara kɛ baarakɛdenya de la koyi nin na foyi t'u bolo koyi ee misirakaw ka ala misi b'o bolo saga b'o bolo aa u ka ala kɔni fɛn bɛɛ d'u ka ala ta ye koyi ala taala ye fɛn bɛɛ lajɛlen da nka ala m'a da yɛrɛ ye dɛ misiw ni fɛn ninnu ye jakuma batolaw de ye jakuma batolaw nin dugu mɔgɔw bɛ jakuma de bato nin jakuma ninnu bɛ mun de kɛ yan awa nin dugu u ka ala de ye jakuma ye koyi nin ye u ka jakuma bato yɔrɔ de ye ee nin dugu mɔgɔw u bɛ dansago kɛ yɛrɛ de jakuma batoli la u bɛ jakuma bato kosɛbɛ jakuma de y'u ka ala ye

an kuntigi muso an kuntigi ayiwa u ka jakuma de y'u ka ala ye jakuma de bɛ dumuni kɛ u ka ala daba b'a bolo koyi ani yɛlɛnkanfɛn ani foro hali musow ni cɛ ayiwa furumuso ni den u bɛɛ de b'u ka ala bolo koyi u ka ala ko hali furumuso ni denw b'u ka ala bolo misirakaw ka ko ye kabako ye o tuma ala taala kelenbanciya nɔ tɛ yan wa ee ala kelenbanciya ye kojugu de ye olu fɛ yan koyi kana taa u ma ni ala kelenbanciya ye dɛ u ka ala fana kan'o dɔgɔya dɛ mɔgɔ tɛ se ka o kun koyi o lamɛnni kun koyi aa yusufu o y'a hami dɔɔnin mɔgɔ minnu tɛ ala kelen dɔn ala kelen pe tɔgɔ fɔli ye kojugu ye olu fɛ yen a y'o fɔ yusufu ɲɛ sisira misirakaw ka ko ye kabako ye u tɛmɛna dugu min na olu bɛ jakuma de bato batokɛyɔrɔw jɔlen bɛ jakuma tɔgɔ la

nili yɛrɛ yɛrɛ o ka bon ka tɛmɛ nin kan o ka sanu ka tɛmɛ nin kan a bɛ fɔ nin de ma ko nili bulama an nil azraq halisa u bɛ sira fɛ maliki bun zari n'a ye fɛn min ye a b'o yira yusufu la yusufu mun de ko ten ko u ka ba ka sanu u b'a fɔ ko min y'a ye misi ko nili de ye misira di ni nilu tɛ misira yɛrɛ tɛ kɛ yen u b'o de fɔ hali sisan maa si ma se ka se nilu ji bɔyɔrɔ maa si m'o dɔn u b'a fɔ dɔrɔn u ka alaw dɔrɔn de b'a dɔn u b'o de fɔ ayiwa nin ba in a bɛ bɔ ayiwa bayanfanfɛla fɛ ka taa kayanfanfɛ de sisan an bɛ ka taama bayanfanfɛla fɛ de an bɛ k'an kunda Tebisi dugu kɔrɔ de kan Tebisi dugu kɔrɔ Tebisi u ka Ala Amunu ka dugu de ye Tebisi ye an bɛ ka taa yen de ayiwa ayiwa Nili fan dɔ in fɛ o de ye tilebin dugu ye o de ye suw ka dugu ye u bɛ taa suw don yen de ayiwa i ɲɛ bɛ piramidi belebeleba ninnu na nin jɔra Firawunaw ka kaburuw de kan a fɔ nin yɔrɔ ko manfis nin yɔrɔ in na nilu bɛ fara fara ka taa bolo fara caman na ba fan dɔ in fɛ o de ye olu ka sudonyɔrɔ ye misirakaw y'a terikɛ na yusufu feere ka taa misira naforotigi dɔ ma yusufu bɛna nɛɛma ni hakilisigi ni nɔgɔya ye an fana an bɛna tɔnɔ sɔrɔ ten tɔnɔ belebele ye ee hala anw kana yusufu feere hala an kana feere ɔ n'a ma feere o kɔfɛ an b'a kɛ di fale yusufu feereli ko in ma ale k'u minɛ u bɛ ka taa u bɛ ka fɛnw ye malik bunzar a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ yusufu ye n'a ye fɛn min ye a b'o fɔ yusufu ye nin y'u ka aharamatu ye olu k'a ma ko piramidi farawunaw kaburu bɛ nin kɔnɔna na ni ba tigɛra ka taa fan dɔ fɛ o ye ayiwa an bɛ ka taa ba yan fan fɛ de wa an kini fɛ halisa suw ka dugu o b'an kini yan fan fɛ de ba fan dɔ fɛ ayiwa i ɲɛ bɛ nin kurun in na nin de y'u ka sutala ye koyi u ka sutala de ye nin ye ni su ayiwa an bɛ fan min fɛ o tɛ tibisi ayiwa dugu kɔrɔ in bɛ nin bolo de kan an bɛ yɔrɔ min na ayiwa o misirakaw ka ala ka dugu ayiwa misirakaw ka faama fana ye nin k'a ka faaba ye u b'a fɔ tibisi ma ko dugu min don ko u ka ala amuna o ka dugu ayiwa tibisi filɛ koyi an bɛ ka yɔrɔjan fɛ an bɛna se tibisi yusufu tibisi dugu filɛ nin ye nin de ye tibisi ye dugu min n'a donda ye donda kɛmɛ ye donda kɛmɛ ayi a tɛ tɛmɛ donda tan kan anw ka jagokɛla minnu mana na n'u segira olu de b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dugu donda kɛmɛ n'u taara u ka so u b'o de fɔ ko dugu donda kɛmɛ nka a tɛ tɛmɛ tan yɛrɛ ɲɔgɔnna kan tibisi u bɛna se

u bɛ dugu donda la u bɛ donda la u bɛ donda la yusufu a bɛ ka yɔrɔ filɛ a bɛ ɲagamɛ kan ayiwa ne de ye malik bunzar ye ne bɔra babila jamana kan a ye don n'a y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn u b'a dɔn malik bunzar ka bɔ babila jamana kan ale ye jagokɛla ye ayiwa u donna yusufu donna tibisi dugu kɔnɔ u donna misira aa nin ye dugu jɔlen ye nin ni burusi kɔnɔnaw tɛ kelen ye nin ni bugusow tɛ kelen ye dagabana jɔliw de bɛ yan misirakaw u taara ɲɛ kosɛbɛ jɔli la misirakaw u ka dugu labɛnnen don u ni dugu tɔw tɛ kelen ye ni waati in na ye kuntigimusow ye faamamusow mɔgɔw de b'u ta ka yaala n'u ye k'u da u kan na yiri de dilanlen bɛ u bɛ sigi a la o tuma na jɔnw b'a da u kan na ka yaala n'u ye dugu kɔnɔ dugu fan o fan

a donna misira ni safarilaw ye

Ayiwa u sera u sera u jigiyɔrɔ la e jɔn filɛ yan de ye jɔn feere yɔrɔ ye jɔn filɛ u sirilen filɛ nin ye ɲɔgɔn na u sera jɔn feere yɔrɔ la Yusuf a donna misira kɔnɔ ayiwa su kora mɔgɔ tɔw u bɛ sunɔgɔ la Yusuf alayhi salam a b'a ɲɛna Falih bɛ sunɔgɔ la cɛkɔrɔba min kɛnɛyara nin ye Kitimiri ye Maliki bun Zar ani Falih filɛ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la Yusuf ale b'a ɲɛna Falih jaabina la Yusuf sigilen bɛ awa jida la

e ye jɔn ye sa
Allahu taala ka dannifɛn siya jumɛn de ye sa Yusuf ne ye nin ɲininkali in jaabi ka tɛmɛ o
Yusuf ne dalen bɛ ala minnu na u dɛsɛlen don u tɛ fosi ye e ka ala ɲɛfɛ
i t'i ka ala fɔ n ye

siga si t'a la e e ni dannifɛn tɔw tɛ kelen ye dɛ fanga dɔ de dogolen bɛ e la koyi fanga dɔ dogolen b'i la dɛ e bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn o fɛn n'a tɛ ne tigi dimi n b'o kɛ e ka ala ye jɔn ye i ka ala min n'a bɛ i dɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na e ka ala i y'a mankutu ni min ye o cɛ ɲɛna dɛ bɛ fɛ ka limaniya n'i ka Ala ye de n k'a bato ayi ne ka Ala i dara a la o i dara a la ka ban ayi i mago tɛ kura kurayali la i dara a la ka ban i ne dara ne limaniyara awɔ i limaniyara koyi e ko ne ka Ala a hadarilen don a bɛ kɛnɛ kan
a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na
a bɛ gindoɲɔgɔnya bɛɛ mɛn maa man'a wele a t'i jigi waro i y'i ka alaw mankutu ni dɛsɛ ani jasilenya ye o de ye limaniya ye koyi e bɛ fɛ k'a fɔ ne kɛra ala taala kelenbanciyaba i n'a fɔ e wa ayi kabini su min na ala taala ye kitimiri kɛnɛya e limaniyara e ye ɲininkali dɔ kɛ n na o ɲininkali b'a yira k'a fɔ e limaniyara koyi e ye jɔn ye yusufu kuma n ye sa yusufu e bɛ ka kɛ i n'a fɔ e ye jɔn bolilen ye nka tiɲɛ yɛrɛ la e ye kuntigiw fana ka kuntigi de ye yusufu n b'i ma ni ala taala kelen pe ye i ka
ayi kan'i kale ni alahu ye diɲɛ ma di ne ma ne ka kuma fɔlɔ min min f'i ye dɔrɔn min ye ne sɔrɔ o bɔra ala taala de yɔrɔ o ye ala ka laɲini de ye ala de nana ni yusufu ye ka na nin dugu na a kɛra ka da kun dɔ de kɔsɔn kun belebele dɔ o ye kun jumɛn ye
i ka kun fɔ n ɲɛ na kɛ i nana yan mun na ne yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ o a bɛna bange ka fara don kan ee n tɛ sɔn maliki k'i feere n tɛ sɔn n b'a bali a t'i feere a t'i feere foyi tɛ dogo alahu taala la n'ala ka laɲini de ye ne ka kɛ jɔn ye ne mago fosi t'o la n'o de ka di ala ye
taa t'i da ne ka kɛ jɔn ye o kan'i degun hali sisan i tɛ ka i fa tɔgɔ fɔ n ye ne y'a f'i ye ne ye kɔlɔn in den de ye
a ye n labɔ kɔlɔn min na ayiwa n'o de ka di i ye nka i ka gindo in n bɛn'a dɔn don dɔ la fali a limaniyara ni Alahu taala ye Kitimiri ale fana a bolo kɛnɛyalen ale fana limaniyara ni Alahu taala ye, mɔgɔw de bɛ ka limaniya ka Alahu taala yɔrɔ dɔn Yusufu ka sira fɛ.
Ɛɛ masa min e de bɛ hinɛ ka tɛmɛ hinɛbaa bɛɛ lajɛlen kan ɛɛ ala e bonyafɛn min di ne ma a bɛ min
yala maaba n'a ye sɔnnifɛn min di a t'a minɛ tuguni o ala n den yusufu lasegin n ma
ala n den yusufu lasegin n ma n tigi ala ne den yusufu a lasegin n ma e ye maaba de ye n'i ye fɛn min di i t'a minɛ tuguni bonyatigi de e ala ye yakuba tora a ɲɛna fo ka dugu jɛ yakuba a denw y'a tɔɲɔ den juguw y'a tɔɲɔ ala y'a lajarabi ni den juguw de ye wa den minnu filɛ de yahudiyaw bɔra ninnu de la nin den ninnu bɔnnaw de kɛra yahudiyaw ye olu de kɛra bani sirayilakaw ye minnu fana ka balima juguya kɛ yusufu la olu denw de kɛra yahudiyaw ye
ɛɛ n den han yusufu ɛɛ a siga tɛ n yɔrɔ yɛrɛ i bɛ ɲɛnamaya la i bɛ ka garijɛgɛ yɛrɛ yusufu i ɲɛnama don laya

u bɛna ɲɛfɔli kɛ ko kɛra cogo min na e b'a dɔn cogo di k'a fɔ yusufu bɛ ɲɛnamaya la tuguni o dɛnkɛnɛya b'i yɔrɔ cogo di
a fɔlɔ fɔlɔ n b'a dɔn yusufu ka duloki min n'a ma fara u ko duloki dun ma fara ayiwa filanan dusukun kisilen min ala taala ye n kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o dusukun b'a jira k'a fɔ yusufu ma sa dɛ yusufu bɛ ɲɛnamaya la ayiwa baasi tɛ n bɛ t'u ɲininka hali n'a y'a sɔrɔ ne jigiya kɔni t'u kan tugu ne jigiya tɛ ninnu kan dɛ k'a fɔ u bɛna tiɲɛ ɲɛfɔ n ye nka an bɛ t'u ɲininka halisa ko laya k'a ka t'u ɲininka u ye min kɛ u balimakɛ yusufu la u k'a ɲɛfɔ yakuba ko yusufu bɛ balo la dɛ yusufu ma sa yusufu bɛ balo la
ne b'a fɛ u ka jɔ u ka juguman de la u ka tuubi u ka tuubi ka taa alahu taala ne b'o de laɲini la ala alahu taala ka yafa u ma a u ka ko taa ala o yafa u ye ne b'o de ɲini
ee an m'o y'an ɲɛ na o an dalen b'a la suruku de ye yusufu dun an y'o fɔ siɲɛ caman aw ye kalontigɛlaw de ye hali na ni aw ye kalontigɛlaw de ye ɛɛ aw ka kɛ denmisɛnninw ye o la ne tun b'aw gosi ni busan ye fo ka aw golow fin n'a y'a sɔrɔ suruku ye yusufu dun mun na yusufu ka fini ma fara fara dɛ ɛɛ an t'o o ko kɔni o kɛra ko dɔ ye an ma se k'a faamuya ala b'aw danga aw kelen kelen kelen ee aw ye kalontigɛlaw ye
suruku ma yusufu dun ayi adamaden suruku de y'a kɛ adamaden suruku de sera yusufu ma adamaden suruku de sera kɛrɛfɛ halisa kuma kelen de b'u da dɛ ko suruku ye yusufu dun laya a nana ayiwa hali ci jaabi a tɛ se k'a fɔ ne b'a dɔn u ye kuma min fɔ u sigira o de kan ko suruku de ye yusufu dun u sigira o de kan
Ne bɛ ala taala deli u ka se ka u ka kaana wa sɔni waati ka taa k'u dan u ka tubi jɔn de bɛ caman di jɔn de bɛ caman di an ka feere daminɛ ayiwa dibinu kɛmɛ ayi o t'a sɔrɔ e kan bɛ jɔn jumɛn de ma ni jɔ jɔn feere yɔrɔ jɔn feere yɔrɔ filɛ ne fana bɛ ka jɔn dɔ de ɲini jɔn min n'o bɛ bɛn n ma an ka taa jɔn feere yɔrɔ filɛ jɔn feere sugu a ye na a ye na jɔn ɲuman bɛ ne fɛ yan jɔn cɛman ni jɔn musow n b'a san ee ala ye ta
E u bɛ se sɛnɛ la u b'u cɛsiri baara la a ye n'an ka jɔn san jɔnmuso don u bɛ labatoli kɛ a ye n'an ma u bɛ se tobili la u bɛ se so labɛn na u bɛ san caman kɛ aw ka baara la koyi
e ka nin jɔn in lajɛ ayiwa a kolo ka gɛlɛn
Dibinu kɛmɛ fila ani bi duuru kɛmɛ fila ni bi duuru ne b'a fɛ ka nin san muso ye koyi ne bɛ jumɛn de feere
dibinu kɛmɛ saba jɔn de bɛ dɔ fara o kan u ka wari de ye ko dibinu dibinu de y'u ka wari tɔgɔ ye ayiwa yusufu maliki bun zari nana n'a ye feere yɔrɔ la bɛɛ bɛ k'a filɛ bɛɛ makunnen don bɛɛ kamanagannen don u bɛ k'a lajɛɛrɛ fɔlɔ yusufu malik fali a ye malik wele bɛ kanga da ye kana yusufu feere

jɔn feerela ye n t'u ka kow ɲɛdɔn nka denmisɛnnin a hakili ka di a ɲɛda cɛ ka ɲi n t'a feere ayiwa nɔgɔya la dɛ a bɛ se fɛn caman de la n b'a feere da la min bɛ don a la de nin bɛ se ka kɛ baarakɛla ye an ka bato kɛ yɔrɔ la n'a kɔrɔbayara tuma min na a kɛ soma ye a ɲɛda cɛɲa b'a to mɔgɔw bɛ na an ka bato kɛ yɔrɔ la i jɛ i k'a sɔrɔ ko i jɛ i k'a sɔrɔ ka daminɛ dibunu bi duuru la wa bi duuru dibunu bi duuru i bɛ sɔn ee o ka dɔgɔ a sɔngɔ ka ca o ye dibunu bi duuru ne b'a dafa kɛmɛ la ayiwa ee nin bɛɛ ka dɔgɔ dibunu kɛmɛ o ka dɔgɔ jɔn de bɛ ja lagɛlɛya i ka se ka fɛn don nin jɔn in na ayiwa kitimir kitimir n'i b'a dɔn nin jɔn de o ka dumuni ka dɔgɔ o ka baara ka ca i ma da
a na a ka na nin jɔn in lajɛ ayiwa ɲɛmɔgɔba dɔ nana dɛ nin ye putivar aziz misira misira faama filanan ni masakɛ bɔra yen nin de dalen b'a kan masakɛ ka premier ministre masakɛ ka premier conseil
putivar aa maaba putivar i ka sugandili ɲɛna
i nana yɔrɔ ɲuman de la ka se ka na jɔn ɲuman sɔrɔ ne fɛ yan u lajɛ n b'a nata nin jɔn ninnu ka diya i ye
da n na nin jɔn a bɛ so fila ka baara de kɛ
dibunu kɛmɛ fila a y'o minɛ
nin jɔn in fana a fana madalen don i n'a fɔ ba ne bɛ kɛmɛ di a la kɛmɛ ee fara sa ninnu i ka kamalen dɔ la sa

u mawulen don u bɛ k'a filɛ aa nin kamalennin a bɛ caman sɔrɔ dɛ
dibunu kɛmɛ fila ani bi duuru ee mɛlɛkɛ nana u bɛna kuma ɲɔgɔn fɛ n'u dusukun ye hali u da tɛ lamaga yusufu kana fujunu ninnu bɛna i san bi nka waati bɛna yɛlɛma u kan e de bɛna ninnu bɛɛ san fo k'u ban don dɔ la ninnu bɛ mun de ɲini ne la dɛ mun na u bɛna dalajɛ yan cɛɲa o bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a tɛ ye ni ɲɛ ye
nka e ka cɛɲa alahu taala y'o de bɔn i ɲɛda kan
ninnu sa u jɔlen bɛ de cɛɲa min bɛ u dusukun na dɛ o ɲɔgɔnna min dara i ɲɛda kan dɛ o bɛ k'o de ye mun de kosɔn u bɛ fɛ ka ne ɲɛda cɛɲi san k'a sɔrɔ u dusukun cɛɲa u mago tɛ o la dɛ
fo u ka dusukun ka ɲɛ de sɔrɔ min k'u to ka se k'u kɔnɔna ye nka e ni ka cɛɲa min ala taala y'o da i ɲɛda kan o kɔni o bɛ ye n'i ɲɛ dama ye
ninnu ɲɛw b'u fɛ u bɛ yeli kɛ n'a ye nka u dusukun ɲɛ o datugura ka bɔ cɛɲa yɛrɛ yɛrɛ la filɛli ma
a bɛ n'a fɔ e k'a fɔ ne ye ne ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'u tun ye u kɔnɔna cɛɲa lajɛ u tɛna se k'u bɛna nin san yɛrɛ fiyewu ninnu olu t'a dɔn u bɛ ka kanu kɛ ka na ala taala teri de kunbɛn ɲɔgɔn ye yusufu min yakuba den o tɛ koyi a bɛ i n'a fɔ mɛlɛkaw nisɔndiyara cogo min na k'an fa adama kunbɛn dɛ ninnu fana bɛ ka e kunbɛn ten de kɛmɛ fila ni bi duuru
dibunu kɛmɛ fila ni bi duuru ne b'a kɛ kɛmɛ saba ye dibunu kɛmɛ saba ɔhɔn mɛlɛkɛ taara mɛlɛkɛ taara n b'a feere dibunu kɛmɛ saba kɛmɛ saba mɛlɛkɛ taara dibunu kɛmɛ saba u tun bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'u dusukun de ye hali dusukun daw tɛ lamaga
awɔ dɔ fara sɔngɔ kan dɔ fara a kan dibunu kɛmɛ naani
ee a ye dɔ fara o kan halisa a ye dɔ fara o kan nin sɔngɔ in a ye sɔngɔ don a ye jɔn in a ye sɔngɔ don a la min n'a ka kan e fana dɔ fara a kan aa nin jɔn in fana a kolo ka gɛlɛn a bɛ se ka sari daba a b'o sama fiyewu
minɛ a minɛ i ka taa n'a ye nin jɔn saba olu ye dibunu kɛmɛ wɔɔrɔ ye jɔn saba
o yɛrɛ ka dɔgɔn yɛrɛ
dibunu bi duuru a ye dɔ fara a kan a ye caman fara a kan
a ye lamɛn

a ɲɛ bɛ kamalennin dɔ la yen fɛ a ye yusufu ye a ɲɛ bɛ yusufu la a y'a lajɛ halisa kamalennin fitini don azizu misiri misira faama dankan premier conseiller premier ministre a y'a ye e taga taa ɲɛfɛ taa ɲɛfɛ a ye sira bila a ye bɔ sira kan a ye sira bila fo ka taa ɲɛfɛ subhanallah Ala tala min bɛ sababuyaw dilan ala tala min a bɛ sababuyaw labɛn fɛn mana diya a b'o de kɛ ayiwa putifari nana ne b'a kɛ dibunu ba kelen ye dibunu ba kelen ani mugan dibunu kɛmɛ ba kelen

mɔgɔw bɛ ka kule
ba kelen ni kɛmɛ saba fara ka ca ba kelen ani kɛmɛ saba
jɔnni bɛ se ka dɔ fara o kan hali sɔngɔ hali n'a ka ca ni jɔn yɛrɛ ka sɔngɔ ye o di kana sɔn kana sɔn de i jija fɔlɔ i ka se ka nin den sɔrɔ putivar i ka se la

i n'a fɔ u bɛ ka minɛn dɔ de san k'o feere walahi n'u ye nin kamalennin in dɔn a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan hali kulu sanulama o t'o gɛlɛya fɛ u b'o don a la kulu sanulama u bɛ don denmisɛnnin na u t'a dɔn dɛ ba kelen ani kɛmɛ duuru ayiwa pati putivar ko ɲɔgɔnna fila waa fila ayi a ɲɔgɔnna fila waa kelen ni kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna fila waa saba ko awɔ u ko kelen kɛmɛ duuru ko ko ɲɔgɔnna fila di ka dafa waa saba la
dibun waa saba dibun waa saba ayiwa azizi misira ani kɛlɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ani premier minisiri k' ale bɛ o di a wa dibun waa saba dibun waa saba jɔn bɛ se k'i jala gɛlɛya k'i b'i kɔ da premier minisiri la aa tare tare b'e ye jɔn jɔnkɛ cɛ ɲuman in na aa tare tare b'e ye jɔnkɛ la min n'a cɛ ka ɲi waa saba aa e ye denmisɛnnin sɔrɔ denmisɛnnin min n'a bɛ ko dɔn a ka dɔnniya ka bon ayiwa hɛrɛ ani baraka ɲɛda de b'a fɛ
nin jɔn in a feerela ka taa maaba ma putivar azizi misira putivar yusufu feerela o ma dibunu waa saba a daminɛna bi duuru la ka taa laban fo waa saba la jɔn tɔw tun bɛ ka feere kɛmɛ kɛmɛ ani kɛmɛ fila fila ani ani kɛmɛ saba nka yusufu kɛra fo waa saba de ye allahu akbar an taga subhana musabibil asbab sababuyaw dilanbaga masa saniya b'a ye ayiwa yusufu taara an b'a ye fali falihi a jigi waarola falihi fɛnɛ k'a kunbiri kɛrɛfɛ jɔnw la ɲuman jɔnkɛw ani jɔnmuso ɲuman bɛ ne de fɛ yan a ye na ne fɛ yan ayiwa falihi filɛ nin ye kɛrɛfɛ k'a kun biri yusufu taali ma diya a ye ayiwa nin de ye maa filanan ye misira masakɛ dankan masakɛ ka premier minisiri de ye nin ye nin jɔyɔrɔ ka bon ni bɛɛ ye misira kɔnɔ fo n'a kɛra masakɛ dama ye ni masakɛ bɔra yen nin de bɛ tugu a kɔ alahu taala ye sababuyaw lamaga ka taa ni yusufu ye o de ka so saniya bɛ masa ye masa min n'a bɛ sababuyaw lamaga a ka di a ye cogo min na ni alahu taala ye fɛn min laɲini a bɛ so la wa a b'a kɛ yusufu nana misira nka a tɛ na yɔrɔ gansan de misira faama yɛrɛ dankan a bɛ taa o de ka so o de y'a san nin da gɛlɛnman ba la ka taa n'a ye yusuf putivar o yusuf san putivar

yusuf ko a ka jigin ka na yusuf nana faama ka so misira armée ɲɛmɔgɔ misira premier ministre misira premier conseiller ni faama bɔra ye min dalen b'a kan yusuf nana o de ka so filɛ nin ye n'a donna a ka palais kɔnɔ mɔgɔw b'u biri biri biri a yɛrɛ ye sabula faama don jɔyɔrɔbatigi don ninnu ye kɛlɛ ladegelaw ye ninnu ye kɛlɛ ladegelaw ye u bɛ ka kɛlɛ ladege ayiwa nin ye faama ka palais koɲɛ ɲɛnabɔla palais koɲɛ ɲɛnabɔbaga filɛ nin ye sangaso koɲɛ ɲɛnabɔbaga honifer a tɔgɔ ye honifer honifer a filɛ ale de ye palais koɲa ɲɛnabɔbaga ye a ye zulayiha wele ko a ka na ko ka zulayiha wele ale furumuso o de ye zulayiha ye honifer sangaso koɲa ɲɛnabɔbaga de filɛ nin ye

k'a bila sugu kɛrɛfɛ kɔni ee eh, mɔgɔ bɛ jɔn feere ka se ka wari de sɔrɔ nka nin feerelikɛla ye naloma ye a ye jaman de feere ka ka buguri minɛ a ye nin a ye jaman de feere aa ah, ne ka kuma ɲuman de ee eh, ne ye jɔn dɔrɔn de ye koyi aa ah, taare taare i ka nali ayiwa potifar ka sangaso kɔnɔ n b'i fo k'i barika da honifer a nisɔndiyara ni yusufu ka nali ye zulayiha filɛ o tɛ ne ɲɛnafin y'i minɛ k'a sɔrɔ i nana sisan sisan wa zulayiha n bɛ fɛ k'a dɔn i ye ne wele ka da kun min kama yala i bɛ sɔn ne ka nin bonyafɛn na wa n bɛ nin kɛ kado ye k'a d'i ma ayiwa zulayiha a daminɛna a ye yusufu ye a daminɛna ee a fɔ ne ma deli ka nin kamalennin ye ka tɛmɛ ah, fo n'a sɔrɔ n delila k'a ye sugo de la walama n delila ka nin ye n hakili kɔni t'a cogoya la nka a ɲɛda tɛ kura ye ne ma dɛ a ɲɛda tɛ kura ye ne ma

awɔ ne ye aburaniyaka de ye o tuma na e ye kanaanka de ye n'o ye sam fanfɛla ye kanaan ayiwa misi ni bagɛnnaw don ayiwa muso in kɔni yusuf ayi ne tɛ a kun ka tɔgɔ mɛn tɔgɔ min bɛ se k'a fɔ kabila minnu tɛ sigi yɔrɔ kelen n'u bɛ yaala sahara kɔnɔ n'u bɛ misiw ni baw gɛn olu tɔgɔ n t'o kun n'i sɔnna n bɛna misira ka tɔgɔ dɔ da a la den in ne y'a di e ma de wo tɔgɔ mana i diya a wele ten aa ne bɛ e fo k'i barikada aa ne ka ala n b'i fo k'i barikada matigimuso makɛ n'i jɛnna ne bɛna misira tɔgɔ dɔ da yusufu la n bɛna misira tɔgɔ dɔ da a la aw bisimila i y'a dɔn misirakaw tɔgɔ min ni yusufu bɔlen don o ye yuzarsif yuzarsif aa baasi t'o la koyi yuzarsif yuzarsif o tɔgɔ ka ɲi koyi o tɔgɔ ka ɲi kabini sisan an b'i wele ko yuzarsif i sɔnna n'o de ka d'aw ye ne sɔnnen don baasi t'o la a y'a bonya koyi a y'a minɛ ka ɲɛ a dɔ la a bɛna nafa don dɔ la walima yɛrɛ n'a diyara zulayiha ye a b'a k'a den ye n ko sa ka kɛ an ka denbaya dɔ ye mun de kosɔn o tɛ kɛ jɔn de ni o jɔyɔrɔ ka kan ka tɛmɛ yuzarsif kan a n'o ka kan koyi ayiwa muso in nin kɔni nin bɛ ka juguman de fɔ ko ba ni misi gɛnnaw don muso in yusufu ko man d'a ye Zolɛyiha a labatobaamuso ko Kalimama Kalimama Yusufu ma diya a ye fiyewu. Yusufu ko a ma minɛ ni ɲuman ye. An b'a ye Honifɛr o y'a minɛ ni ɲuman ye. A m'a ye a m'a ye a ɲɛda cɛ ka ɲi cogo min na. Ne ma den ye koyi ɲɔgɔnna ne m'a ɲɔgɔnna den ye fiyewu min cɛ ka ɲi tan. Aa nka a ɲɛda tɛ jɔnya yira dɛ! a ɲɛda cogoya tɛ jɔnya yira dɛ zulayiha yusufu yan y'i ka so ye yuzarsif a ka a ka d'i ye wa a bɛ ka yɔrɔ lajɛ zulayiha a labatobaamuso in ye kalimama kalimama ale yusufu filɛ ni hasidiya de ye ani juguya an b'a ye honifɛr ale yusufu filɛ ni hɛrɛ ani wasa de ye kalimama f'a b'a ɲin sigi ɲɔgɔn kan yusufu ko man d'a ye o de kosɔn a ko ko ko dɔ wɛrɛ tɛ misi gɛnna n b'i fo k'i barika da ee ka so in ka ɲi sa so in ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de yuzarsif fɛn o fɛn ka d'a ye kabini lafiya sira la a y'a d'a ma fɛn o fɛn ka d'a ye lafiya sira la aw k'o d'a ma zolaiha ani kalimama kalimama o ye zolaiha labatobaa ye yusuf alahu taala y'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka n'a bila sangaso kɔnɔ alahu taala y'a bɔ a baden juguw ka

Mɛlɛkɛ nana ala tala ye maa fɔ kɛli kɛ i ye dugukolo in kan ala tala ye jɔyɔrɔba de d'i ma Yusufu ala tala y'i kisi ka bɔ kɔlɔn in kɔnɔna na k'i kɔrɔta jɔyɔrɔ kɔrɔtalen na Yusufu ala tala y'i suganti ni danfɛn tɔw tɛ a y'i ladɔnniya sogow kɔrɔ la ayiwa a gundo i b'a dɔn ka tɛmɛ maa tɔw kan